Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupatsirani mapulogalamu apamwamba tapangani like share komanso subscribe ndiyambe ndi nkhani yokhudza ndi former president professor arthur peter mutharika and malawi next president kuyambira pa 20 september pano mpakana 2030 amalawi mwakhala mukumva a mbc motumidwa ndi a chakwera pamodzi ndi nduna zawo akumapereka mauthenga abodza kuti profesa peter mtharika wadwala ali mwakayakaya mpakana mabungwe ena ndikuchikakamiza chipani cha democratic progressive party kuti chinene zona za umoyo wa profesa arthur peter mtharika ndimafuna ndibwereze mawu awa kuti wina aliyense m'malawi muno ngakhale kunja kwa malawi amene adzikhalabe osamva ndi kumalimbana ndi osankhika wake wa mulungu profesa arthur peter mutharika ndi kumamufunira zoyipa kuti amene uja amwalira ndi kumatumidza mauthenga onyansa ku dziko kuti ati anthu afoke akhumudwe ndimafuna nditero mobweredza mutha kudzitenga ngati zinthu zopepuka kapena zinthu zopanda ntchito koma zizichitika ndithu ndimafuna nditero kuti wina aliyense amene wakhala ndi amene akhale ndi amene adzakhale akuyankhula za umoyo wa profesa arthur peter mutharika kuti amwalira kapena sali bwino ayambe kuseserekera kumanda ndiyeyo mugwirenso mfundo imeneyi mwamphamvu kwambiri ndimayankhula moyibweredza ndipo zipaso zake mwakhala mukudziona osati ine ni ndani koma mulungu akamusankha munthu ndikuti asogolera anthu ake no matter mutamugenda mutamusemera nkhani mutamunyozesa nkumunyasisa mulungu samasintha chiganizo chake chimenechi ndiye ngati dziko tizichidziwa ndiye ndibweredze pano kunena kuti wina aliyense kaya ndi profeti amazitcha profeti wa mulungu kaya iye amadzidziwa kudziwa kuyankhula amadziwa kuononga mbiri ndi umoyo wa munthu kaya ndi mfiti kaya ndi sataniki amene azitulusa mawu kuti profesa arthur peter mutharika sali bwino kapena wamwalira kapena angomwalira kumene iyeyo amwalira tikamuyika profesa ali ndi moyo wace wamphamvu ndipo ndilengedze pano ndiliuze dziko profesa arthur peter mutharika ali bwino kwambiri ndikuyankhula ngati munthu mmodzi mwa anthu akuluakulu kwambiri mdziko lino amene ndimadziwanso kuti dziko likuyenda bwanji amalawi nonse amene mwakhala mukufunsa za umoyo wa profesa arthur peter mutharika dziwani kuti sanadwale ali bwino ndipo zinthu zili pabwino and mulungu akumpasa mphamvu zodabwitsa kuposa kale and pamene akuyamba kulamulira dziko lino pa uh, 20 kupita pakana pa 2030 ndimafuna ndiyankhule kunena kuti akhala munthu wamphamvu odabwitsa chifukwa mulungu ali mwa iye ndimafuna ntero kunena kuti ndizomvetsa chisoni monga mmene chilili chipani cha malawi congress party mmene alili president chakwera mmene alili nduna zake izi zomkambwana zopeperazi uh, mene ilili malawi broadcast corporation mbc nkumayima akuluakulu onse mdziko lonse chipani chonse ndikumalimbana ndi munthu mmodzi iyayi koma profesa arthur peter mutharika uh, uh, sali bwino iyayi koma wakalamba iyayi koma amwalira kulephera kukonza chipani chanu kulephera kukonza ma promises anu kulephera kuwaudza amalawi pa msonkhano mfundo kuti kodi ife chinatilepheresa ndi chani kuti tisinthe zinthu kulephera kuwaudza anthu kuti tizasintha bwanji zinthu zimene taononga tokhazi koma nkumalimbana ndi kutukwana komanso kupereka uthenga onama okhudza profesa arthur peter mutharika shame on you ndimafuna ndiyankhule chonchi amalawi mudziwe kunena kuti mulungu akamusankha munthu zipaso zakunena kuti munthuyo ndi osankhidwa ndi mulungu ndi zimene akuchita achipani cha malawi congress party ndi zimene akuchita achakwera a richard chimwendo banda msonkhano wina uliwonse nkumayankhula za profesa arthur peter mutharika ndi zimene akuchita a mbc mbc ayiwala kuti mbc anthu akumene kuja akudya misonkho ya ife amalawi ayiwala kuti anthu aja ndi ma civil servant lero ayamba kumayankhula mauthenga abodza adzayankhatu milandu imeneyi yomamupha munthu kumudwadzika munthu ndi kumalinamiza dziko amalawi ndikusimikidzireni tikangovota pa 16 pano anthu amenewa adzayankha mlandu adzapereke maumboni ambiri yonyansa imene anayika m'maganizo mwa amalawi excuse me chinthu cha nambala 2 ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti ndi zomvetsa chisoni dziko lino la malawi kuti munthu wa mphamvu zake amene akuzitcha purezidenti wa chipani nkumazitcha mnyamata amene wakhala nthawi zonse dzaka zonse akuoneka mwana wa profesa arthur peter mutharika ameneno ngakhale zochitika zache pa ground mlalo alibe alibe anthu ngakhale kwawo komwe u MP anthu anamukana nkumgwetsa ngakhale chipani chake anachithawa kunena kuti ine ndazilephera ndikupita ndizikapanga mabizinesi anga lero watoledwa ndi malawi congress party nkumpasa ndalama pitabe ku chipani kuja kuti tizakugule tizapange mgwirizano ndikumatukwana profesa arthur peter mutharika ndimafuna ndiyankhule chonchi atupele muluzi mwina anthu ambiri simumamudziwa ndi munthu amene ngosakhazikika pa ziganizo zake ndikuyankhula izi chifukwa mwina ena mumayankhula ena mumachemerera ena mwina mumasapota koma mudziwe ichi munthu uja ndi munthu wa bizinesi and chimene iye uja amachiona pa iye uja akamadziona thupi lache amadzimva business china chilichonse amachimva business kugulisa chipani ku malawi congress party kwa iye si vuto ayi kudzigulisa yekha ku malawi congress party ndi kumpasa zindalama kuti azinka nachemerera chikangawachi kwa iye si vuto ayi funso nkumanena kuti zayamba liti kuti chipani cha udf ngati chipani choyambirira m'malawi muno kubweresa zipani zambiri ndi kumatembenuka nkumanena kuti tipanga mgwirizano ndi chipani chimene sichimafunira dziko lino zabwino chabwino zipani zonse zimene zili m'malawi muno zimene zinatuluka kuchokera mu nthawi imene udf idayamba tikudziwa kuti mbuyomu zipani zina zinali zikuchitika mkatikati mwa underground koma chipani chimene dziko lonse tikuchidziwa ndi chipani cha udf komanso aford so zipani zonse zatuluka kusatira mfundo zabwino zomasula amalawi pa msinga and lerolo munthu ameneno anabadwa kwa president amene anachotsa amalawi mu ukapolo wa chipani chimodzi mu ukapolo wa boma la nkhanza boma la kupha boma lomanga boma la zigawenga munthu amene mwana wake nkumanena kuti ndikagwirizana ndi boma la kupha lomwe lija boma lomanga lomwe lija boma la nkhanza losafuna munthu kuti alemere lija munthu amene nchitsiru kwambiri ndimafuna ndiyankhule chonchi amalawi akumudzi ngakhalenso amalawi amtawuni kunena kuti Atupele Muluzi ndi mwana ochititsa manyazi and ngakhale ine sindinayembekedzere kuti mutu mmene ulili muja mmene amalawi ena amamuganizirira atha kukhala ndi chisankho kapena kukhala ndi maganizo omakayima ndi malawi congress party ndimafuna ndifunse funso ili limene Mmalawi wina aliyense akhale nalo kuti chimene champititsa Atupele Muluzi ku malawi congress party kuti ine ndiyithandiza malawi congress party ndiyathandiza achakwera kuti apitirize kulamula dziko lino kwa inu amalawi pambali ponena kuti mwina anthu titha kuyankhula ni ndalama kapena waonako chitukuko kapena nokuti mwina mwa chani ndi zake zimene akubisa zimene akufuna kuti no zikhomereredwe ndimafuna ndikutanthauzireni motere Atupele Muluzi wagwira ntchito ngati nduna mokonderedwa ndi profesa arthur Peter Mutharika Atupele Muluzi wagwira ntchito ngati nduna mokonderedwa ndi late Bingu wa Mutharika Atupele Muluzi ndi mwana amene sanasiyidwe m'maboma a the Mutharikas lero lino Atupele muluzi mpaka anafika pokugwa pogwetsedwa u mp kudera la kwawo ndi uchitsiru umene amapanga kwawo ubebeshit umene amaupanga kwawo kudzimva kudzikonda maybe some of you you don't know him ndi munthu odzikonda okumva zache zokha and ndi munthu ngakhale atakhala kuti mwina akan- akanakhala ndi access yokhala mtsogoleri akanaliononga dziko kuposa pamene lafikapa lero lino munthu amene ujayo ndikumanena kuti no ine ndigwira ntchito ndi malawi congress party ndimafuna ndiyankhule chonchi chipani cha nzeru mtsogoleri wake wa nzeru angasapote chipani chimene chikumapita nkukhapa ma civil servant kuma demonstration angasapote chipani chimene chikukaniza ufulu wa anthu dziko lino opanga mademonstration nkumatuma zigawenga nkumakakhapa amalawi anzawo munthu oganiza bwino angapite ku chipani chimene chikungokhalira kumanga anthu osalakwa nkhani yake za ndale munthu oganiza bwino ati yeye ndi president wa chipani chachikhalire angatsatire mcp imene pano ngakhale mwana wina aliyense nzika ya dziko lino kaya ali ku malawi kapena kunja akudandaula kwambiri dziko lafika ponyansa kodi Atupele akamanena kuti apm akula akuganiza kuti amalawi titha kutsatira mawu ngati amenewo remember Atupele anapeza mavoti osafika ngakhale half million munthu amene kwawo analephera kufikira mavoto okwana 20000 ndikugwesedwa pa mpando wa mp ndi kumalingalira kuti atha kutitembenuza ife amalawi nkumatsatira kapena nkumaombera m'manja fano ili lotchedwa kuti chakwera kapena mcp zona ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti amalawi kodi chimeneno ife titha kumvera malawi congress party ndi atupere muluzi nchani pa dziko la malawi likudziwa bwino kunena kuti no usogoleri sikukula kapena kuchuluka kwa dzaka koma nzeru zimene mulungu anayika mwa munthuyo amalawi ndiwauze atupele muluzi komanso a mcp achakwera komanso achimwene ndi gulu lanu kunena kuti no dziko la malawi silikuyang'ana msinkhu ndi dzaka za munthu koma what is inside matters a lot ndibwereze amalawi sakuyang'ana misinkhu yanu chifukwa nonse amene mukuoneka ngati achichepere ku mcp ndi awo amene akukusatirani atupele muluzi inu ndinu zitsiru zosaziwa kuyendetsa dziko mbava zakuba anthu osakonda dziko zigawenga ndifuna ndibwerezenso mawu amenewa amalawi sakusatira munthu chifukwa choti iwo madzimva chinyamata kuthamanga ma uh, push ups kaya umadzimva kutani kaya umadzimva kuyankhula motani malawi sakutukuka chifukwa choti chimene anapanga samachidziwa povotera zitsiru povotera chizungu malawi chitukuko chache sichili muchizungu malawi chitukuko chache sichili pakudziwa kunena koma someone amene ali odzindikira kachitidwe ka dzinthu kayendesedwe ka dzinthu ngakhale kakwezedwe ka chuma ka dziko monga profesa arthur peter mutharika ndimafuna ndiyankhule chonchi amalawi lerolo achakwera atha kubwera ndikumatiuza kuti ndipaseninso voti ina opanda manyazi nduna zawo zitha kumayima zisiru zina za mapurezidenti ang'onoang'ono achina atupele muluzi ndi kumafika nkuti atha kumpangira kampeni chakwera kuti mpasenibeni voti munthu amene analilonjeza ziko lino zambiri koma ziko likuzunzika palibe chimene anapanga munthu amene anatiwuza ife kuti chimanga chimene timagula ife 50 kg mulamuliro wa profesa mutharika uh, zaka 5 zapitazi pa mtengo wa 6500 lero chimanga chikufika pa 110,000 nthawi ino yokolola chimanga chafika kale 65,000 atupele muluzi nduna za chakwera zingayime kuti timpasenso voti chakwera ndimafuna ndifunse chonchi shuga lerolo ah, wasanduka chinthu chija chonena kuti no anthu amalawi azikamenyana kunzere amalawi ndikumayima nkumaphana pa nzere chifukwa cha shuga emwe uja komanso akafika m'mashopu mwafika 6500 shuga amene mu ulamuliro wa profesa arthur peter mutharika amalawi amagula shuga yemweyo pa mtengo wa 500 kapena 600 kwacha osafika ngakhale 1000 1000 munthu nkumagula shuga ndikumagula ndiwo zace nkumapita ku nyumba lero Atupele Muluzi nduna za chakwera zitha kumayima kumanena kuti no ife mutipaseso voti kodi chimene mufuna inu ndi chani ndimafuna ndifunse funso ngati limeneli amalawi ndimafuna ndikuwuzeni mulamuliro wa profesa peter mutharika anthu amapanga mademonstration maufulu dziko lino mutha kundivomereza kuti wina aliyense akamayenda amadzimva kukhala mfulu kudzimva dziko lino kuti ndi lace amalawi mukadziguguda pa mtima pa pachifuwa pa mutha kuona kunena kuti mtima wanu wayamba mantha kuti mukayankhula chakuti muphedwa mutumizidwa zigawenga zizakupheni mutumizidwa anthu akukhapeni mutumizidwa anthu akumangeni mutumizidwa anthu akuchitani chipongwe dziko lino zayamba choncho mu zaka 5 moti akanatinyengerera ndi kukonzako zina palibe chimene chachitika ufulu wa ife anthu osauka watha amalawi panopa kugona ndi njala kuzunzika zinthu zafika pokwera mabizinesi afa ndiye munthu amene akuti akufunanso zaka zina moti kuononga konseku kuba zindalama za amalawi konseku ku namiza amalawi konseku kukhapa ma civil servant kupha amalawi moti amalawi abwerezenso voti moti zonse zimene mwakhala mukuchita forex dziko kulibe mafuta amalawi akugona pa mzere pamene ulamuliro wa profesa peter mutharika zimenezi kunalibeko zinthu zimayenda bwino mabizinesi amayenda anthu amamanga zinyumba anthu amagula magalimoto anthu amatukuka ana kumaphunzitsa zinthu nkumayenda lero zonsezi kulibe mwazipha dziko lasauka amalawi akungodzimangirira anthu akufa ndi ma bp maganizo chifukwa cha mavuto amene chipani cha malawi congress party ndi boma la chakwera abweresa ku dziko lino tere zonsezi mutha kubwera kumazayima kunena kuti ndipaseniso voti ina tere zaka 5 zimene mwaononga dzikoli simunaliononge koma kuti mukufuna mupatsidwe zaka zina 5 kodi ngati mmafuna kuti malawi akupaseni voti simukanayesetsako kuti mwina chimanga chokha chisafike 20000 anzanu amene mukumtukwa naye chimanga amagulisa malawi 6500 lero chimanga chathu mwafika pa 100 110000 ndimafuna ndiliuze dziko la malawi kunena kuti Atupele Muluzi wapita kolakwika ndipo tenti zimuyang'anirani chifukwa malawi samva malawi sasinthika mavuto amene tikukumana nawo ife anthu osauka akumudzi si mavuto amene akukumana nawo Atupele apasidwa zimabiliyoni apusisidwa ife tizisatira tiziombera m'manja tizisekerera tikatenga mpakana kufika potenga voti yathu nkukampasa chakwera chifukwa choti Atupele wanena moti chakwera atha kuyima kuyenda dziko lino bwino bwino nkumaliza kampeni ife nkumangomuyang'anira akupanga zimenezi dziko mmene likumvera kupweteka pa amalawi tikhale maso chinthu china ndichenjeze dziko la malawi ndisanafike pa point yanga yomaliza kuti chimene akufuna chakwera ndikuti mmene atizunzira mmene alipatsira mantha dziko lino ngakhale ndi maiko adziwa kudziwa kuti dziko la malawi likuyenda la mantha amalawi akuyenda sopano ana amene akubadwawa ana amene akukula kumenewa ngakhale kupita kukavotawa ali ndi mantha akulu kwambiri chifukwa cha zimene zikuchitika munthu akanena kumenyedwa kutumizidwa zigawenga kukhapidwa ana achinyamata kuti tipange mademonstration kutsutsana ndi uchitsiru umene akuchita mkulu amene tikutumizidwa zigawenga zazi- zazikwanje zikwanje kunalibeko pano zikuyenda apolisi ali pomwepo apolisinso kuma- kumathandizira azikwanje kuti akhape amalawi anzawo lero akufuna 5 years ina ndimafuna ndikuuzeni ndichenjeze amalawi kuti akufu- sakufuna 5 years kuti atukule dziko lino koma akufuna 5 years kuti atengere dziko la malawi ku one party system either you like it or not but I'm telling you what is in their plans so please dziko la malawi tisegule maso chinthu chomalizira ndichonena kuti mayi annabel mtalimanja komanso bambo andrew mpesi ndimafuna ndikutsimikizireni amalawi kuti sitifika nawo pa 16 september dziko la malawi silikhala chete and amalawi tipanga china chilichonse chotheka to protect our democracy pali zambiri zimene no i can really uh, uh, uh, uh, interpret zimene zili mmapulani awo koma mafunso atatu okha owafunsa akuluakulu awiri amenewo ndi onena kuti chifukwa chani akukana audit mu smartmatic machine muli chani chifukwa chani akuikakamira smartmatic pameneno majority ya zipani zimene zikupikisana nawo pa msonkhano ume- pa a- pa masankho amenewa zikukana chifukwa chani akutenga maganizo a chipani chimodzi osagwiritsa ntchito mawu oti majority rules chifukwa chani akukakamira chinthu kuti no zaka zonse kuyambira nthawi ya cheya kudzafika 2020 mec imakhala ndi ma auditors a private why not now ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti any private sector according to the constitution of this republic amanena kuti iweyo ukapanga accept to be there kaya uli ndani ndindo uvomereze kupangidwa audit iweyo umayeneka upangidwe ufufuzidwe uziyanganidwa chifukwa chimene chimafunikira ndi transparency and accountability and mai Annabel Mtalimanja akuyenera kupangidwa accountable aonedwe kuti chimene akubisa ndi chani chimene chili mkati ndi chani chimene akukanira chimene akukanira ma auditors kuti aone kuti system yawo ikupanga zotani ndi chani mu system yomwe muli chani ndeni mafuna ndiwauze amalawi kuti dziko lino liyaka moto kwambiri dziko lino livuta kwambiri dziko lino izi zimene akukakamira mayi Annabel Mtalimanja ndichachiziwikire osatinso kupempha kapena kupembeza kapena kubweza mawu afuna kubera zisankho zimene akupanga mayi awo mu system yawo muli zachinyengo mu system yawo ayika munthu ndi mavote omwe so sizitheka mu dziko lino la malawi ndimalize ndi mawu awa osaopa osachita mantha ndipo ndichenjeze kuti apolisi wonse amene amatumidwa ndi amilitiya wonse amene amatumidwa sangapose ife amalawi amene tikuzunzika sitingagonjere kuti wina atumidwa ndi zikwanje kapena wina aponye tiyegasi kuti atithamangise atibalalise tisapange mademonstration achilungamo odana ndi ufiti umene akufuna kupanga mayi Annabel Mtalimanja ndi chakwera ndimafuna ndiyankhule kuti dziko lino moto umene muyase mpichoti ya mtiyegasi ukhala weniweni achikwanje amene muwatume kuti azakhape ma demonstrator kapena chani ifeyo we are going there titakonzeka thank you very much koma ndimafuna ndiauze MBC kunena kuti no uchisiru umene mukumapanga otukwana profesa arthur peter mthalika omatumiza nkhani kumafalisa nkhani zonama za profesa arthur peter mthalika ma activist ena amene mukumalowerera zinthu osazidziwa mafuna ndikuwuzeni kuti muziyika pa mavuto mumwalira ndithu nthawi yanu isanakwane fa mulungu ndi amene anamsankha profesa arthur peter mthalika ambuye akudaliseni ndikuzitolera pang'ono pang'ono mmene mukumvera voice yanga ndi mmene ndilili but ine ngati mzika ya dziko lino i will never allow anyone kuti azibwera ndi zake zonyasa nkumanamiza nzika za dziko lino thank you